mudziliwerenga baibulo ndiye buku la mabuku onse novelo ya manovelo onse filimu ya mafilimu onse mudziliwerenga buku linu maefeisti osakhulupirira kuti mulungu alipo kuti muzindikire za uchitsiru wanu poti ndinu zitsiru ndi lokhali buku lomwe limanena kuti chitsiru chimati kulibe mulungu ndiye musalisiyenso osaliwerenga inu ma best friend mamesho ndi zibwenzi za zitsiruzi ndi lomweli lomwe silibisa kuti ndinu a best friend mesho ndi chibwenzi cha chitsiru mudziliwerenga nthawi zonse inu olema ndi othodwa inu amene mulibe ngakhale nswachi wotsukuchira mkamwa inu amene kwanu kuli chigulu cha ana opanda chisamaliro amene mathrauza anu ndi obowokabowoka ndi zigamba nonse amene sako yanu mmaitumizanso kumudzi ithandize makolo anu inu amene mukusowa mtendere chifukwa cha umphawi wa makolo anu mtendere wa yesu woposa chidziwitso chonse likusiyirani bukhuli ndiye manyo yakakhalidwe ka moyo wa dziko lapansi limafotokoza chilichonse chomwe mukufuna mudziwe zibwenzi zolimba zikhale motani udindo wanu m'banja lanu ndi chani cholinga cha Mulungu pa moyo wanu ndi buku lomwelinso lomwe lilimbitsa mtima ndi kupereka chiyembekezo kwa maswazi awo amene kupatsa chapuntsikana ndi achievement iwo amene sakhala ndi mfundo zotsitsa pakati pa mabwenzi muli nyimbo ya solomo mbukhuli nyimbo ya chikondi ndi mfundo zosatha ukamaliza kuwerenga uswazi wonse umathera pompo Lilibe saizi bukhuli lililonse ndi lamphamvu. NIV Good News kaya nka Gideoni kadauziridwa ndi mpweya wa Mulungu ndi lokhalo lomwe linatanthauzidwa zilankhulo zambiri pansi pano. Odala oliwerenga Mulungu akhala nawo pafupi nthawi zonse. Musalisiye lidutse tsiku osaliwerenga nonse amene mumakonda mafilimu ndi manovelo. Alimonso ma adventure ku machitidwe a atumwi m'bukhuli, ma romance ngambiri ku nyimbo ya Solomo, ma horror ndi osayamba ku Daniele ndi Chivumbulutso, ankhondo ndi action alipo mu Judges kapena kuti oweruza. Musamavutike nkugula ma DVD, mudzingowerenga bukuli. Kwa wayikho nkhani za tax zilimo m'bukhuli, wa filo mlaliki ndi filo yokhayokha, maloya judges ndi yanuyanu, aphunzitsi Yesu anali mphunzitsi, ingakhale music david ankayimba mu samueli stati ndi demo census ilimo m'baibulo history ndi kra ndiye nkhani za achina mose lisachoke pakamwa pako ulilingalire usiku ndi usana iwe amene umakonda kuphangira ndi kudya kwambiri iwe amene umatunga ntchemo okwanira 3 liters anzako nkuwaperewera yense amene umakhalira kulimbana ndi anti akuonjezere chakudya koma uli wobona Ufumu wa Kumwamba suli mu kudya ndi kumwerera kokha koma m'kuchita chifuniro chake, silibisa bukhuli. Munthu sukhala moyo ndi chakudya chokha koma ndi Mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu amapereka malangizo mwa ulere Mawu a m'bukhuli. Mubise Mawu a m'bukhuli mu mtima mwanu nonse amene simunakhozepo krediti olo mu assignment imodzi pa sukulu pano. Inde amene simugona kuwerenga koma gredi yanu yokwera kwambiri imakhala C minus. Yakobo 1 vesi 5 ikuitanirani nzeru zaulere m'bukhuli. Ndi bukhu lokhali lomwe linagulitsa kuposera bukhu lililonse, Haralambos, Hurley wa lojiki, Iwa, Lipsey Serway Anton ndi Harry Potter kuwaphatikiza sangayandikire pa bukhuli silikhala pa druzi koma simulibwereka bwanji bukhuli bukhu lokhalo lomwe lili ndi mphamvu yothamangitsa zilakolako ndi ziwanda mphamvu zonse za mulungu zidapatsidwa m'bukhuli musalisiye bukhuli ndilothandizanso kwa inu madespa ndi opondaponda inu amene simunafunsiridwepo kuchokera pa yalo mpaka pa finali inu amene munyozedwa kuti simailo yanu imathamangitsa amuna kapena akazi inu amene akutchulani kuti ndi osaoneka bwino komanso okhwatchitsa pakampasi ponse nkhawa zanu zimathetsedwa chifukwa genesis wa mbukhuli anenetsa munalengedwa mchifanizo chake mukhale nalo kakaka nonse amene muli ndi nkhawa inu amene muli pa chiopsezo cholandidwa mkazi nonse amene gpa yanu ili mwakayakaya ku intensive care inu amene mwangozindikira kuti mwatenga pakati nonse amene aliyense akudandaulani kuti ndinu oyipa ndi okhwatchitsa inu amene musalidwa kuti ndinu ochimwitsitsa yesu ndiye bwenzi lanu lanu lifotokoza bukhuli mulisunge pa levo nkumaliwerenga m'mawa masana madzulo mafinali nonse pamene mukulota madeti aukwati mudziwe mkazi wangwiro ndi otani muzindikirenso kuti wapeza mkazi wapeza chinthu chabwino mamunatu sikuyera koma kukhala ndi yesu mudziliphanda bukhuli mudziyeseranso kuliwerenga bukhuli nonse amene mumakwera mulaidi nkumatukwana anthu osalakwa muli nkhani ya zimbalangondo kwa ana amene ankanyoza elisa m'bukhuli inu amene mumanena kuti mwana wa sukulu samafa inu amene mumanenetsa monga mbala pa mtanda mudzayiphula pa 90 minutes ndi lokhali bukhu lomwe lifotokoza za tsoka lomwe mumatenga mphoto ya uchimo yomwe inalembedwa m'bukhuli yasala pang'ono kupezani ngati simusintha chonde liwerengeni mwansangansanga lilowezeni nonse amene mukudwala ndi amene mwaferedwa nonse amene mukudziona kuti ndinu ochimwitsitsa kaya mudataya mimba penanso kupha munthu inu andende ndi ozunzika kamba ka yesu azimayi ndi azibambo maintelektual ndi osaphunzira ndimo mwagona ulosi wa tsogolo lanu mudziliwerenga baibulo And I'm headed for deliverance. Lord, I've never been